ụmụnne m ụmụnne m ndị la eso adakụ adamma kee ka ulu mere ọkwa eji m n'aka la onye ọbụla dịcha mma ulu abọkwara o nwere mgbe ofu nwata nwanyị ọkwa ụmụnne na ụmụnne nwoke laabọ nke ijiji lụọ nwaanyị jide ego ya na nwunye ụmụ ya na-aga obodo oyibo amụ nwa alata nke abụọ enweghị ka ọ dọrị ndụ nke ijiji enweghị ha enweghị ka ha nshi enyere ya aka mana ọkwa abịa kwa erikarịa nwee ka eshichie ihe rie mana wefute ihe nyere nwanne wu aka ka alụ ọ wụla i nweghị ihe echi nwanne wu eweru nye wu o meghị onye nke ọzọ abịa mụkịa ụmụ nke ọzọ lọwa ọdụ lọkịa 8 years lọọ 10 years before onye ahụ bịa mụọ nwa mgbe o mechara 11 years ka ọ bịara mụta nwa ya ndụ nke a mụọla nwa ụmụ mụjuo ụmụ nwoke ise e nke bịa bịa mụọ ụmụ nwaanyị ịlọ mana ọ mụtaghashị nwoke ọgwụ ya ị marịla iro la ọṅụma ju l'ezi la ụlọ. nwanne nke ji ọkpara nke mụrụ nwaanyị ji ego otu ọhụrụ na ibe ala ajọ pịpịpị ọ dịka o nwere ihe ndị ike ọnya ka o ruru mgbe ụmụazị nchụkere onye ọbụla gaa ndụ nke ụmụ nwaanyị jeke obodo oyibo ndụ nke ndụ nke lọrụ naijiria chileke nna bidozịa mgbe ọ chọrọ ngọzi maka na onye chukwu chọrọ ịgọzi ka ọ na-agọzi ụmụazị nke nwoke la ha ihe niile ha mma amụ o nwee ihe achị ndụ nke ha do ha meke ha achị ka ha buo ha mbubu ha ajụ emegide megide megide ofu onye n'ime nke nwoke a woo pịkata pịkata pịkata pịkata woo pịkata obodo oyibo woo jebezie obodo oyibo ka o ruziri obodo oyibo wee nyebere ụmụnne ya aka ha niile alọghọkwa ofu ibe mana ha gbasakara ka ụkpaka ịtọ fụọ ya ahụ si ịbụọ nlọrọ ụlọ and ịbụọ a nlọkwa la ụlọ ha na nwunye ha na-eme ọfụma ya wee ochila orua n'oruche ndụ nke nwaanyị la ya awụji arụla ọha mụ ndụ nke nwoke wụji ihe ka ha nyebere ha aka mana mgbe a ndụ nke nwaanyị na enye ekwu ha ma ọlụ o nwe ka ha nshi eme ịmagwo ndụ ha fụta ha enye ekwu ha ma ọya o nwe ka ha nshi akpa agwa so ọkwanye akụkọ ihe nọ m mbụ ọrụ o nwere ike ọ wụrụ ya eriju ahọ taa o nwee nwanne wu mma ata ahụhụ i cheela nwanne wu a mma ata ahụhụ la ata ndị ahụhụ nwụọ ọkwashi ị mara onye onye onye ihe adụghọrọla mma na ezinụlọ ten naira tụwe kọbọ tụwe maka na ejighị ụwa eme ọlụ ihe na-eme nhugharị echi dị ime maka mbọchị echi ndụ nke m bịara chejie nye adozia ndụ nke ndụ nke m mepoto nza ihe ihere ga-ememe ha ha amaghị ihe ha mmeme onwegwo onye mmeshiri ike mgbe ị ya ata ahụhụ mana ị karụrụ ha na-emeshikwu ya ike ị na-emeshikwu ya ike ihe egeruo kacha iwu nshiri ya egeru mana ọ bụrụ na ị gbagharụ wụsa ihe niile mmadụ mmerụ wajụ ihe niile mmadụ mmerụ were ihe ọma wee dozibe adị ama ama maka echi hmm. maka o nwere ka echi mma abịa iketesihe lekele anya ka chukwu nshi gọzie ya wụ inwekwu obi aṅụrị wee la-agbagharụ mmadụ ị ghara ịla agụkọ ihe mmadụ mmerụ were ihe a mmadụ mmerụ la alọla iro were ihe a mmadụ mmerụ la-emeshi ndị ọzọ ike ụfọdụ na-asị na ha enyeworo mmadụ aka onye ha nyerela aka ruzie mgbe o nwere ihe onye a mee ha ajọ ihe maka nke a la ha enyeghere ndị mmadụ aka ị maara ezigbo mmadụ ị ya-enyere aka ụwa wee shi ka a tọpe ịhụbeghị mara ezigbo mmadụ nyere onye nyere onye ọbụla mbịara la ụzọ enwe nwere- enwe nw- enweghị nyere ya aka maka la echi nwekwara ike ọ dị ime echi dị ime ihe ọma na-afụtala ime echi ihe ọma ndị ike ike soro kete ya bụ oke